Don chéad uair, d'imir mná Phort Láirge i gcluiche ceannais camógaíochta Roinn 1A urraithe ag Centra. Ina gcoinne bhí an Ghaillimh, foireann le taithí nach beag ag imirt ina seachtú cluiche ceannais as a chéile agus trí cheann acu san buaite acu. An raibh stair i ndán do mhná Phort Láirge? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Scuabtha fad na talún ansin agus Gaillimh ag imirt in aghaidh an chóir anseo. Seans anois ag Aoife Donohue. Pas deas íseal buailte isteach ag Aoife. Ag teacht anseo, Shannon Corcoran. Seilbh fós ag Shannon, giorraíonn sí greim ar an gcamán. Shannon ar ais ó bheith gortaithe anuraidh agus scór deas ansin ag cailín na Sáirséalach. Teacht arís go tréan anois agus ionsaí na nDéise glanta amach ach tá sé faighte ar ais ag Keely Corbett, Keely Corbett Barry, pas deas. Isteach sa lár ansin, Abby Flynn, faighte ar ais ag Keely arís, tá seans, tá Mairéad O'Brien trasna, dá bhfeicfeadh sí í, curtha thar an trasnán ach an raibh seans ar chúl? Bhí i ndáiríre, fuair sí an pas ar ais nó ní fheiceann muid ansin é ach bhí Mairéad O'Brien ag seasamh ina haonar an taobh eile. Mairéad O'Brien ag teacht go tréan ansin. An ruathar ag Mairéad fós aici. Sí sa lár, tá sí ag tabhairt faoi. Sin scór den scoth ag Mairéad O'Brien. Glanta amach ansin ag Ciara Hickey. Faighte ansin ag Aoife Donohue. Agus tá fágtha ina diaidh ag Aoife ar feadh soicind. Fós aici isteach sa lár. Go dtí Ciara arís. Ciara Hickey, tagtha aníos ón líne leathchúil agus tagtha aníos le cúis agus cúilín. Ceann mór scaoilte ag Brianna. Amach ar an gcliathán ansin. Sin faighte ag Niamh Rockett. Niamh faoi bhrú, an pas. Beth á chiceáil amach, faighte ag Beth Carton arís. Beth ag casadh thart. Anois tá leathshoicind ag Beth, tá sí ag tabhairt faoi, fuair sí ceann álainn níos luaithe agus tá an dara ceann álainn faighte ag Beth Carton is na foirne cothrom arís eile. An tseilbh ag Mairéad O'Brien arís. An-obair ansin, go gcoinneodh sí an tseilbh. Má théann sé seo thar an trasnán, cúilín inspioráideach a bheas ann is beidh na foirne cothrom don séú uair anseo. Tá sé sin déanta ag Mairéad O'Brien, tríú scór aici siúd. Dervla Higgins agus ceann mór fada isteach sa spás. Anois cé atá ag teacht trasna anseo? An-iarracht ansin ag Caoimhe agus é Caoimhe Kelly agus é buaite go hálainn aici ar fad. Seilbh ag Port Láirge. An féidir leo scór eile a fháil anseo. An féidir leo dul chun cinn. Glanta amach go dtí an taobh. Tá sé faighte ag Mairéad. Bhfuil sí ag smaoineamh ar chúl? An mbeidh sí sásta le cúilín? Beidh sí sásta le cúilín. Anois atá an tríú ceann. Bhí mé ag tabhairt ceann di ar briseadh níos luaithe. Port Láirge ar ais chun cinn.

Clibert eile, go leor clibertí feicthe againn anseo. Ag iarraidh teacht amach as. Ag iarraidh pléascadh amach ansin. An-imirt ag Keely Corbett Barry ansin. Seilbh fós acu, an ceann sin imithe amach. Cóngarach don líne, brú maith ag teacht ó na Gaillimhigh anseo anois arís. Pas trasna na páirce go dtí Carrie Dolan. Casadh Carrie isteach as léi féin. Carrie ag casadh thart, ba cheart go mbeadh cúilín aici agus tá! A chéad ceann ón imirt ag Carrie Dolan, captaen na Gaillimhe. Anois, cúilín amháin idir na foirne. An seilbh arís, Rachel Hanniffy ag teacht amach. Ceann mór fada, an ghaoth ag cuidiú leis an nglanadh sin. Faighte ag Caoimhe Kelly arís. Caoimhe ag tabhairt faoi, ab í atá chun an dara ceann a fháil. Bhuel, mh'anam go bhfuil dhá scór iontach ag Caoimhe Kelly anseo. Caite isteach mar sin. Agus leis sin, tá an fheadóg dheireanach séidte ag Liz Dempsey, buaite ag Gaillimh don ochtú huair.